Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
So, a chailíní, tá muid ag druidim i dtreo deireadh na bliana agus bliain thar a bheith éagsúil a bhí againn arís, ní chomh héagsúil ón mbliain roimhe sin ach éagsúil ó aon rud atá feicthe againn roimhe sin. Ach san eagrán seo, táimid ag iarraidh súil siar a chaitheamh ar an mbliain seo, so tá ceist agam oraibh, céard é an buaicphointe nó buaicphointí na bliana daoibh go pearsanta nó aon rud is dócha maith a tharla daoibh nó rud éigin a bhfuil sibh bródúil gur dhein sibh i mbliana? So Alswyn, céard fútsa?

buaicphointe pearsanta bhog mé amach agus tá cónaí orm le Jules i mBaile Átha Cliath ach freisin like tá mé an-buíoch go fuair mé an vacsaín like déanaim dearmad go fuair mé an vacsaín i mbliana agus ní raibh vacsaín agam roimhe sin so tá mé an-bhuíoch as sin um agus buíoch go bhfuil an deis agam tríú ceann a fháil like sin dochreidte but déarfainn like doms dom féin ag bog amach sin an an buaicphointe a bhí agam i mbliana. An mothaíonn tú like níos neamhspleách? dílis ann tar éis bogadh amach. 100%, 100%. Ach tá mé cineál brain dead, an bhfuil fhios agat céard a tharla nuair a tháinig mé abhaile? Tháinig mé abhaile don Nollaig agus ba nach mór, bhí mé beagnach ag caoineadh mar gheall gur go ndúirt mo mham liom, she was like, 'An bhfuil tú ag iarraidh tae? Déanfaidh mé tae duit' and I actually was nearly, bhí mé nach mór ag caoineadh I was, 'Oh my God, níl ormsa é a dhéanamh, tá duine anseo ag iarraidh tae!

istigh ionam ag rá go raibh mé ag iarraidh céim sa Ghaeilge a dhéanamh agus rinne mé cinneadh é sin a dhéanamh agus anois táim ag tabhairt faoi máistreacht i UCD agus ag baint an oiread taitneamh as. Agus bhí sé sin cineáilín scanrúil you know, mar chinneadh you know, sibh ag dul i treo éigin eile. So thóg sé sin an-chuid like, muiníne agus yeah,

Bhuel, seo kind of like caimiléireacht anseo ach toisc gur bhog mé go Ciarraí i 2020 ach gur mhair mé bliain iomlán i gCiarraí agus is dócha like i 2020 bhí mé an-neirbhíseach faoi bhogadh thíos anseo le bogadh isteach le mo chailín agus like mhothaigh mé go raibh mé ag bogadh chuig an taobh eile den domhan seachas like just ceithre nó cúig uair uair a chloig síos an bóthar ach tá mé théis socrú isteach anseo agus tá mé tar éis an-aithne a chur ar mhuintir na háite agus ar mhuintir mo chailín agus tá siadsan tar éis like lánfháilte a chur romham sa chlann, rud atá go deas freisin ach yeah sílim é sin mar bhí sé agus is dócha bhí an-chuid strus ag baint leis, is dócha, roimh an Nollaig freisin, mar ní raibh a fhios againn like cé chomh fada is a bheadh muid sa dianghlasáil, sa tríú dianghlasáil faoin bpointe sin. Em, so bhí sé cineál strusmhar agus bhí mé neirbhíseach agus bhí like cumha i ndiaidh baile orm anois is arís ach tá cónaí orm anois anseo agus em, tá mé sásta anseo agus tá mé ag baint an-sult as a bheith i mo chónaí anseo agus as Ciarraí so em, sílim gurb é an, is dócha an,

Ach yeah, anois is arís ceartaíonn mo chailín mé ó thaobh mo chuid foghraíochta sa Ghaeilge, cé nach bhfuil Gaeilge aici, toisc go ndéarfainn abair Béarán agus déarfadh sí Berán nó an oiread sin like Mícheál thart anseo agus déarfadh sí Micheál, not Mícheál, ní asal thú and I was like alright yeah ní asal, b'in a déarfadh sí fúm nuair a deirimse Mícheál gur cosúil le hasal mé so. Yeah, sin sin craic ach eh, yeah, tá sé go deas go bhfuil like, na buaicphointí beaga nó na rudaí beaga sin a tharla i mbliana mar mar dúirt Al níos luaithe bhí an bhliain seo shite go ginearálta ach bhí eh, bhí bhí rudaí dearfacha a tharla em, agus bhíomar in ann teacht tríd is dócha ach cén buaicphointe a bhraith sibh ó 2021 ó thaobh rudaí b'fhéidir a tharla sa nuacht nó cúrsaí reatha nó sa pop culture nó céard iad na rudaí móra nó an bhfuil rud mór ar leith a sheas amach daoibh ó thaobh ó thaobh 2021 de. Sinéad, b'fhéidir go dtiocfaidh mé chugatsa anois. Bhuel, tá mé sásta gur cuireadh ceist ormsa ar dtús mar tá eagla orm go mbeidh an freagra seo ag Al freisin ach díreach na vacsaínithe, like, Déanaim dearmad nach raibh sé sin againn mar chomhartha dóchais ag an am seo anuraidh. Tá mé tá mé chomh sásta é sin a fheiceáil agus I think go bhfaca mé uimhir go raibh níos mó ná like 84 billiún tar éis a bheith tugtha amach do dhaoine nó rud mar sin. B'fhéidir milliún níl mé cinnte níl mé maith le huimhreacha.
like 7 billiún duine ar domhan fair enough fair point fair point.
Wow.
Actually, ach an cuimhin libh an mím sin a bhí ag dul thart ar ar like, saol na Gaeilge ar Twitter le déanaí faoi le like, conas idirdhealú a dhéanamh idir mhilliún agus bhilliún like, oh, yeah. Sa chan, um, yeah. agus BH. So b'fhéidir nach raibh mé actually mícheart guys. Níor thuig sibh mé, you know. Tá mé chomh sásta go bhfuil sin againn agus um, Freisin tá rudaí tar éis teacht amach le déanaí maidir le like, taibléidí a chabhródh le Covid-19 freisin, so is comhartha dóchais eile é sin. Tá mé an-bhuíoch as leigheas agus na vacsaínithe, na dochtúirí, na banaltraí, na haltraí, just yeah, eolaíocht go ginearálta.

Sin an rud is fearr a tharla dom i mbliana, céad faoin gcéad. Like, an t-albam sin, ach just go háirithe an leagan deich nóiméad, like, tá sé fucking dochreidte, agus an scannán a bhí leis. Um, ach bhí mé ag iarraidh smaoineamh ar, like, na rudaí greannmhara a tharla ar líne, like, Jackie Weaver agus mo dhuine ar Zoom a bhí mar cat agus, Oh yeah.
um, á, céard iad na rudaí greannmhara eile a tharla? Chuir duine éigin

agus tú ag labhairt faoi like rudaí greannmhara a tharla ar líne eile ná an Matt LeBlanc meme ar oh my god ar Twitter Twitter Éireannach agus bhí sé just dochreidte like an méid like cruthaíochas a chonaiceamar mar náisiún like níl an leithéid sin feicthe agam ó friggin I don't know Riverdance nó rud éigin like bhí just dochreidte agus like bhí daoine eile ann ag iarraidh é a mhíniú dos na Poncáin nó dos na Brit nó cibé rud agus just níor thuig siad i gceart é but just like na rudaí a deireanns do uncail gach Nollaig arís agus déarfainn go raibh sé seo ag gach duine freisin más rud é go raibh tú le d'uncail nó le le do dheaid ag am Nollag agus chuir siad ceist ort faoi do ghairm nó rud éigin is is díreach copy and paste ó ceann dos na meme sin ó Matt LeBlanc.

Yeah, chomh greannmhar. Agus rud amháin eile agus sílim go raibh sé chomh soiléir in Éirinn thar aon áit eile ná ag na Euros go raibh gach duine ag tacú leis an Iodáil like sa chraobh. Bhí sé just like absolutely gas. Bhí mise i dteach tábhairne ar an oíche a raibh an cluiche ceannais ar siúl agus tharla na penos agus just bhí gach duine ag screadaíl don Iodáil seachas Sasana, bhí sé just absolutely gas. Sílim gur cheart dúinn like bualadh bos a thabhairt don Iodáil go ginearálta i mbliana mar like literally tá siad tar éis an oiread sin a bhaint amach mar thír, you know? Céad faoin gcéad. Eurovision,
na Euros, céard eile? Strictly Come Dancing.

deireadh de chineál éigin le feiceáil ón bpaindéim agus na rudaí seo ach bhfuil aon rud ar leith a bhfuil sibh ag súil leis i 2022 nó aon rud a bhfuil sibh b'fhéidir dóchasach faoi nó aon rud a bhfuil sibh ag súil go dtarlóidh is dócha sa chéad bhliain eile Alswyn, céard fútsa? Tá mise go mór ag súil leis an samhradh mar I 2021, like, D'fhan mé sa bhaile don samhradh. Umm, so tá mé ag súil le samhradh deas a bheith agam i 2022 agus b'fhéidir dul ar eitleán. Woohoo! Ní raibh mé ar eitleán. So, faoin staid sin, I don't know, ana-sheans go mbeidh an deichiú bloody booster agam, so Beidh tú radioactive faoin am sin. literally radioactive.
Beidh like Um, deich G ag Al faoin am sin. Deich G. Sea, so tá mé, tá mé ag súil leis an samhradh agus dul ar eitleán, b'fhéidir. Agus ceolchoirmeacha agus tá an méid sin fós, tá méid sin ticéad fós againn ó 2020 nár tharla i mbliana, so méara crosáilte, go dtarlóidh siad i 2022. Sea, tá súil agam. Sinéad, céard fútsa, an bhfuil aon rud ar leith bhfuil tú ag súil leis i 2022? Bhuel, scríobh mé freisin ar mo liosta nuair a bhí mé ag ullmhú níos luaithe go raibh mé ag tnúth leis an samhradh díreach. Ceapaim go mbíonn an geimhreadh an-dheacair orainn, go háirithe le linn na paindéime toisc go bhfuil na laethanta chomh gearr sin ach níl níl sé chomh dona sin san earrach agus sa samhradh toisc go bhfuil níos mó ama againn agus

más féidir linn, an tugtar againn, mar a bhí plean, bhí, muid le hé sin a dhéanamh thar an Nollaig ach arís just le, le cásanna is stuff mar sin ní raibh sé in ann tarlúint ach. Bhuel, tá súil agam go mbeidh mé ag dul go Nua-Eabhrac i gceann coicíse. Má tharlaíonn sé beidh sé an-spraíúil ach mura dtarlaíonn is dócha just beidh muid in ann na heitiltí a athrú. So, tá súil agam go mbeidh muid ag dul go Nua-Eabhrac ag pointe éigin i mbliana. Ba bhreá liom dul ar like dul ar saoire sa ghrian freisin, just ní raibh mé sa Spáinn nó sa Fhrainc sa samhradh nó aon rud mar sin, I'd say ó bhí mé sé bliana déag d'aois nó rud éigin, so tá mé really ag súil le dul agus just like beagáinín vitamin D a fháil san Eoraip nó aon áit eile, so yeah, tá mé really, really ag súil leis sin. Ehm, so, agus de ghnáth ag tús na hathbhliana bíonn muid ag iarraidh an kind of an seanbhliain a fhágáilt inár ndiaidh, bíonn muid ag iarraidh kind of sean-nósanna nó rudaí a dhéanann, a dhéananns muid a, a athrú nó rudaí b'fhéidir nach maith linn fúinn féin a athrú nó rudaí, eh, nach dtaitníonn linn a athrú nó dúshláin nua a chur romhainn. So, bhfuil aon rún agaibh don athbhliain nó aon rud bhfuil sibh ag iarraidh déanamh nó céard a cheapann sibh faoi, faoi rún a bheith agaibh, em, ag, ag an athbhliain? Sinéad, céard fútsa?

Tá mé tar éis an aclaíocht a thréigean i mbliana. So díreach ar mhaithe le mo sláinte tá mé ag iarraidh píosa beag aclaíochta a dhéanamh níos mó. Bíonn Lucy actually class agus spreagann sí mé i gcónaí like toisc go mbíonn sí ag dul amach díreach ar shiúlóidí beaga you know ní dhéanann sí aon rud like mór millteach ach just tá sí ag iarraidh a bheith níos sláintiúla agus spreagann sé sin

Yeah, b'fhéidir go gcuirfidh mé cúpla rud chuig like irisí agus gach rud le feiceáil. Um, but yeah, sin é, céard fútsa? Al. Um, tá, I mean, tá mé leis go le héh go bheith níos cosúla le Lucy agus um, mar like, bhí mé ag nuair a bhí na dianghlasálacha agus bhí mé actually go maith agus bhí mé ag déanamh aclaíocht go rialta agus ansin thosaigh mé ar an ollscoil and then tharla an rud a tharlaíonn do mhic léinn i gcónaí agus bhí drochnósanna agam. Ach níor roghnaigh mé rud amháin nó rún athbhliana amháin. Ní ní rinne mé aon cheann i gcomhair fiche haon

like bhí mé ag múineadh agus freastal ag freastal ar ranganna agus bhí like ana chuid ar siúl arís ehm bhí mé ag rá liom féin like I actually thaitn sé liom nuair nach raibh an méid sin ar siúl agam ehm so tá mé ag iarraidh like an cothromaíocht a fháil idir a bheith gnóthach agus eh mo scíth a ligean cos caith caithfidh mé a rá mar ní raibh mé tinn like touch wood in aon chor go fóill agus de ghnáth bím tinn ar a laghad, like, faoi dhó gach bhliain. Umm, agus is mar gheall ar strus agus easpa codlata. Umm, Yeah. sin an fáth go mbíonn t, go, go mbím tinn agus go mbíonn slaghdán nó, nó cibé rud orm agus is dóigh liom mar gheall go raibh mé, go bhfuil mé ag codladh an méid sin, go bhfuil mé actually ag codladh like ocht, umm, ocht n-uair a chloig gach oíche. Umm, agus nach bhfuil mé faoin méid sin strus, I think is mar gheall ar sin nach nach raibh mé tinn go fóill agus tá súil agam nach mbeidh. em so yeah tá mé just ag iarraidh kind of leanacht ar aghaidh ag tabhairt aire dom féin em but céard a cheapann tú féin tú nó bhfuil tú chun rún rún na hathbhliana a roghnú?
em an freagra atá agam agus sílim just go gcloífidh mé leis seo an just an chraic a bheith agam em Yep. sin is so an rún is mó atá agam do fiche fiche dó just Aontaím. em Just níl really ar intinn i mbliana i dtreo na bliana kind of aon rud a athrú fúm féin nó is dócha like like ó bhí mé an-óg like arís sílim go ndúirt mé ar an ar an eagrán céanna a rinneamar anuraidh faoi rún na hathbhliana but like deirim i gcónaí go bhfuil mé chun like níos mó aclaíocht a dhéanamh nó like meáchan a chailliúint nó rud éigin mad mar sin nach ndéanaim so I think go bhfuil mé just chun díriú ar just sult a bhaint as an saol gan a bheith róbhuartha faoi like, oh caithfidh mé X, Y, Z a dhéanamh nó cibé rud. Is dócha, bhí cúpla ceann agam anuraidh faoi like spórt na mban agus like bheith ag freastal ar níos mó cluichí arís níor tharla sé sin i mbliana mar gheall ar Covid so b'fhéidir just rud cosúil le sin. Níos mó léitheoireachta is dócha but arís like níl mé ró bhuartha faoi. Tá mé just ag iarraidh mo chairde a fheiceáil más féidir, dul ar chúpla laethanta saoire just

Tá ár mianta srianta faoi láthair agus níor cheart go mbeadh, sea, tá mé sásta le cloisteáil go dteastaíonn, níos mó suilt a bhaint as an saol an bhliain seo chugainn mar bhí an dhá bhliain seo an-deacair orainn ar fad.
Yeah, 100%, and just like, yeah, I don't know, just is dócha, tá mé ag iarraidh níos mó, obviously, arís, níos mó ama a chaitheamh le mo chlann agus cairde and stuff mar sin, but tá sé deacair arís i láthair na huaire é sin a dhéanamh. But yeah, sin an an craic really faoi mo fiche fiche a dó just just yeah just feckin' flótáil thart agus feicimid céard a tharlóidh is dócha. Um, ach gals tá quiz beag agam daoibh faoi na rudaí móra a tharla i fiche fiche a haon. Um, kind of ar nós big fat quiz of the year uh, nó like rud mar sin ach níl ann ach cúpla ceist ceann amháin tá sibh actually tar éis é a fhreagairt cheana féin so tá mé chun é sin a bhaint agus cuirfidh mé ceann eile isteach but déarfaidh mé libh tar éis an quiz céard cad a fhaighimid má bhíonn an bua againn ag an deireadh?
an an onóir as a bheith mar buaiteoir ar an tráth na gceist seo nó an clú is dócha, b'fhéidir, níl fhios agam. Cuir do CV más maith leat é ach ní shíneoinn aon rud mar gheall air. Just á rá sin, sin an disclaimer. Is féidir leat é a chur síos but níl mé chun é a dheimhniú. Tá mé ag iarraidh teastas, like, literally. Ok, ok, yeah, ok, right, déanfaidh mé- déanfaidh mé teastas beag daoibh, right, má cibé cibé duine a fhaghanns an an bua nó an an méid is mó marcanna, ok. So, bhfuil sibh réidh? Tá mé ready. An bhfuil orainn buzzáil isteach nó céard? Oh yeah. No is féidir libh so just tabharfaidh mé is dócha ligfidh mé daoibh like guessing a dhéanamh um Le chéile. so go
cuirfidh mé cuirfidh mé ceist ar duine ar dhuine but then athróidh mé an t-ord so an chéad ceist cuirfidh mé ceist ar Altan ar dtús nó Sinéad and then

Yeah, ceart agat. Oh.
Ok, so Al, tá pointe amháin agat, Sinéad, tusa ar náid faoi láthair. Ok. Tá an cheist seo cineáilín fada, but take it, ok? Chuaigh an t-amhrán Berries and Cream viral i mí Mheán Fómhair i mbliana ach cén branda lena mbaineann an fógra ónar tháinig sé? Berries and cream, berries and cream. Branda!
Branda is ó fógra ó like 2007 é.

Óh, fhada sin. Sorry, Sinéad. Bhí mé maslaithe ag an trend sin ag an am mar bhí an-chuid de na mná ag caitheamh a gruaig sa chaoi is a chaithim mo chuid gruaige de ghnáth. Oh no!
Ag ligint orthu gur like maiden ó na seanlaethanta a bhí iontu. Oh God. Bhí mo ghruag mar sin gach lá.
Wow. Ok, an chéad cheist eile, ba cheart go bhfaighidh sibh beirt é seo. Cén pholaiteoir Éireannach a bhí 80 bliain d'aois i mí Aibreáin? Altan. Altan.
Michael D. Yeah, ceart agat. Oh yikes. Ok, Al, tá tusa ar dhá phointe faoi láthair agus Sinéad níl tú ar aon phointe faoi láthair. So, but fós tá cúpla ceist agam le dul so is féidir libh an bua a fháil agam. Ok. Ok, ok, so tabharfaidh mé rogha daoibh anseo, right, as triúr. Ok.
So, cén ceoltóir a bhí ag uimhir a haon ar na cairteacha in Éirinn don méid is mó ama i mbliana? Altan. Ed, oh, tá- bhí mé chun an rogha a thabhairt daoibh. Ok. So Altan. Ed Sheeran, Olivia Rodrigo nó Adele?
Sinéad.
Sinéad.
Oh my god.
Siri, níl tú ag
glacadh páirt sa chluiche seo?
Siri, níl Béarla ceadaithe anseo. Déarfaidh mé Olivia.
Agus an bhfuil guess agat?
Bhí mé chun Olivia a rá freisin. No, is Ed Sheeran a bhí ann. Ó, Íosa Críost. So, well, so sin, so, so seo ó, ón ceoltóir, so Ed Sheeran, bhí sé ag barr na gcairteacha le dhá amhrán ar feadh eh, seacht seachtain déag agus Olivia Ro- Rodrigo, bhí sí eh, air ar feadh cúig seachtain déag.

Thosaigh Chrishell agus Jason ó Selling Sunset ag dul amach i mbliana ach bhris siad suas le déanaí. Cé chomh fada is a bhí siad ag dul amach? Oh.
Ah lads, ní breathnaím ar Selling Sunset.
Umm. Bhuel, níos lú ná bliain, abair, so. Níos lú ná bliain, yeah.
Ok, tá mise chun cúig mhí a rá.
No, Sinéad, bhfuil guess agat? Sé mhí.
Céard?
Sé. Sé, no, seacht mí. Bien. Damn it. Sorry, ok, so tá dhá cheist eile agat. Bhí an pointe a fháil toisc go raibh mé níos cóngaraí ná Al.
No, ní féidir, cos ní raibh sé feicthe aici, so ní raibh sé sin. Well, b'in an, b'in an, b'in an um, an ceist le cothroime, cos bhí tusa ag tabhairt amach faoin gceist Taylor Swift níos luaithe Sinéad, so. um, Ok, Cén mhí ar fógraíodh go gcuirfí Oireachtas na Samhna ar ceal? Cén mhí ar tháinig an fógra amach go mbeidh sé curtha ar ceal i mbliana? Nach raibh sé cineáilín like not déanach. Go hoifigiúil, yeah. Go hoifigiúil. Go hoifigiúil. Ok, tá mé chun mí Lúnasa a rá. Sinéad?
Meán Fómhair.
Meán Fómhair No, mí Bhealtaine.
Whoa! Yeah, bhí sé luath, but it's arís toisc gur chuir mar an gcuimhin libh go raibh gach duine tar éis lóistín a chur in áirithe mí Aibreáin and tháinig siad amach mí Bhealtaine le bheith le bheith like no stop ag cur lóistín in áirithe like níl sé ag tarlúint so. Is léir gur thóg sé an oiread sin ama dúinn é sin like a phrosesáil. It's like an fógra sin amach mí Bealtaine ach níl muid tar éis ag like glacadh leis go dtí like mí Dheireadh Fómhair

bíonn an bua agam sách minic so bím ag súil le caighdeán ard but it's just go mbím ag breathnú mar gheall ar an bpaindéim bím ag breathnú ar Tipping Point, The Chase like aon kind of cluiche cosúil leis sin like i lár an lae ag am lóin bím ag breathnú orthu like agus san oíche tar éis na hoibre so sin an t-aon fáth go bhfuil just an oiread sin like eolas mí-úsáideach i mo chlann, i mo chlann, i mo cheann faoi láthair. Agus dar ndóigh, so seo an ceist a bhí mé chun a chur isteach ach freagraíodh é sa podchraoladh. Céard a bhí ann? One second. What caught you? Oh yeah. Cén tír a bhuaigh Craobh na hEorpa sa sacar, Eurovision Bake Off agus an rás 100 méadar sna Cluichí Oilimpeacha i mbliana? Italy. Yeah, an Iodáil. Viva Italia. Yeah. So, sin é gals don eagrán seo agus an súil siar a chaitheamar ar Fiche Fiche hAon agus so gur labhair faoi na rudaí a bhfuil muid ag súil leo ar Fiche Fiche Dó. So, yeah, tá mé really súil go mór leis an bhforbairt a dhéanfaimid ar an bpodchraoladh agus tá súil agam go mbeidh muid in ann bualadh